na ime ife onye ụwa bụrụ nya bụ na ị ga-akpata ego ọkwa ịfụ ọ bụrụ na ịkpata ego na akụ na ụba na ịgba ụgbọala na ịrụ ụlọ elu ka iji wee maka ya wee chọọ ije mee ife onye ụwa ejekwana nọlụ ebe ị nọ ọ bụrụ na ụka ka ị na-ekpe jesibe nya bụ ụka gị ike ọ bụrụ na ekpele ka ị na-eje nya ndị ekpele mmụọ nsọ jesibe nya bụ ekpere ike maka na ebumnobi gị ahụ ama mmezukwa ejirọ maka ịkpata ego eme ife onye ụwa onye ụwa bụ ngị nwa ịchọta onwe gị ịmara ife ịbụ mara onye ịbụ mara ife dị gị n'ime ọ bụrụ ha kwa na iji maka ịkpata ego welu na-achọgharị ebe iyi eme ife onye ụwa egbusina onwe gị oge maka na oge ka ị na-egbu onwe gị ịma maka ife nji agwa gị okwu a maka na oge na-abịa mgbe ị ga-atụ alịlị si na ịmaakwa na etu a ka ọ dị maka na ọ bụrọ maka ego ka eji eme ife onye ụwa mbọsị ịkwadotarụ na ị chọrọ ịmarụ onye ịbụ ije mebe ife onye ụwa gị mbọsị ịkwadotalụ na ị chọrọ ịma ebe isi wee bịa ije mebe ife onye ụwa gị ejina maka ego wee na-achọgharị ebe ị ga-eme ife onye ụwa onye ọbụla gwakwanụ gị na imechaakwa ife onye ụwa ịkpatago ego ọ ka mma na isi n'aka onye ahụ wee pụta maka na ọdịnala bụ ọdịnala abụrọ maka ego ọdịnala bụ ụzọ ndụ ọdịnala bụ ụzọ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ikpe nkwụmọtọ na ezi omume mana mgbe ọbụla iburu ife gbasara ego tinye na ya ọ bụrọzikwa ọdịnala ka ị na-eme ya kpatara okwu ụfọdụ m na-ekwu okwu nsị gị kaba ahụ ka ijee na mbara be nna gị ka ije jụọ ese maka na onweghị amamife karịrị amamife ngị nwa ji aka gị wee chọta mana ọ na-abụ ekwuo nya etu ọtụtụ n'ime anyị asị na ndị ndị obodo ndị obodo na-achụ gị na-achụsi gị ike mana ọ bụrụ na ị gbachaa ọsọ ndị obodo ahụ ịchọọ ike nwa gị di maọbụ ịchọọ ike nwanne gị nwaanyị di maọbụ ịchọọ ịnụ nwaanyị nke aka gị nata obodo na-achụkwa gị mana o ruekwa ka ị ga-eje chọọ ụzọ ndụ gị chọta ebe isi jụọ ajụjụ maka ntọ na ala be nna gị mgbe ahụ obodo achụba gị gwakene onwe gị eziokwu na ọ bụrọ obodo na-achụ gị kama na ị na-ezo nzuzo ka mmadụ ghara ịma na ị na-ajụ ese ntọnaana be nna gị nwanne m o nwere ife dị njọ na ịjụrụ ese ntọnaana be nna gị na nghọta nghọta na ozuzu oke ka anyị na-enweghị maka na ọ bụrụ na ị nwere nghọta ị mara na e nwere ife karịrị ntọnaana be nna gị maka na ọganihu gị na ada gị ya esite na be nna gị na ntọrọ na ana be nna gị gị bụ onye na-ene m anya ejikwana maka ego were jee na-achọ onye ụwa gị maka na ikpeazụ ị ga-ebe akwa ị ga-asị nga m malụkwa maka na ọ bụrọ ife ahụ i bu n'obi ka ọ bụ ife ọ bụ bụ ụzọ eziokwu ntọnaana ụzọ ndụ na ụzọ ikpe nkwụmọtọ ka ọ ha m otu a n'ọnụ tụsara m ozi a ma ọ bụrụ na ị mụtara ofu ife maọbụ ife m na-eme na-amasị gị ka emesịanụ ada ndigbo bụ afa m